akuluakulu kudana ndi anthu olemera sikuthana ndi corruption katangale is a system 1964 up to date there was corruption in government timasintha atsogoleri but corruption is still there pamene bushiri amalalikira kuphiri simunanene kuti akuchita katangale atayambitsa mpingo amalawi sanamuchite sapoti anasamukira ku pretoria tchalichi chinakula anapeza chuma ndi kutsegula mabizinesi south africa imadana ndi anthu obwera bushiri amachita shaini anamusemera zinyawu pofuna kumuononga komabe akhoti anampanga clear ndiye lero tikudabwa some jealous malawians akunena kuti bushiri is corrupt malamulo amatiuza momveka bwino a suspect is innocent until proven guilty by court of law so instead of personal hatred tsekani mabowo a katangale because corruption is a system ogwira ntchito ku immigration they are not millionaires but they are doing corruption ku blantyre kuli mnyamata wachichepere masu karim 2020 anasegula garaja tikumuona panali antchito 5 magalimoto atatu munthawi imeneyi simunampange blame kuti akuchita katangale within a year business inakula ndikuona pano antchito more than 60 magalimoto 70 plus k motors ndi kampani yaikulu tsopano ngakhale afiti ayamba kuyikambirana pa social media mukapita ku midzi anthu ansanje amakhala bize ndi anthu otsogola masu karimu successful entrepreneur amayendera ulemu ku south africa and other countries even ku malawi anapatsidwa awodi youth for change innovation amakonza maambulasi owonongeka mzipatala za boma free of charge ndiye timafunsa inuyo munachitapo chani apart from personal hatred akuti ayi masu karimu ali ndi connection kodi alipo wamoyo opanda connection pali ena adapeza visa ntchito and even business with connection connection imakhala corruption ikapanga benefit anzanu achibale akakupezani ntchito kapena visa sitingakuoneni pa social media mukulengeza every day muli busy kulimbana ndi mabwana chabwino tichite kafukufuku visa yanu munaipeza bwanji sitipeza connection
mwaona chimanga chabwera chimene tinakapempha ineyo ndine memba amati Grain Ambassador ku Ukraine. Amene anandisankha ndi President Zelensky wa ku Ukraine.
Tapitani ku midzi. Zimayi wa madengu. Akugulisa tomato, masamba, and even kalongonda. Ali ndi ma connection. Amadziwa kuti ndikafika apa ndikasiya katundu. auje akandigula pakuti that is connection if you don't have a connection you are dead person dead person wake wowola chifukwa munthu akamwalira amakhaso ndi connection bokosi amaliperekeza anthu mpaka kumanda that is connection posachedwa tinali ndi former president lazarus chakwera zaka 5 amayenda maiko akunja kukwera ndege maulendo 80 amasaka connection a country without connection business yopanda connection singakhale business dziko lopanda connection silingakhale dziko that is why lazarus chakwera amapita kunja maulendo 80 he was looking for connection so just because rich people have more connection kuyerekeza ndi iwe akuti ayi imene ndi corruption you must be an idiot thom mpinganjira mmalawi woyamba kukhala billionaire in dollars pamene amagwira ntchito ku mdc komanso stock exchange nobody blame him pankhani ya corruption panopa akupanga zake wagulanso ecobank ya ku mozambique and someone is going on social media to say thom is corrupt umboni zero akuluakulu nyimbo ya mtundu wathu anaikapo njala nthenda nsanje mukuona ngati anangoyika nsanje imene tikuona pa social media ngakhale kumidzi iliko kungogula malata kuti umange nyumba anthu ena amakupangira nsanje ndiye timafuna tiwauze amaumawu amenewo chifukwa amenewa ndi amaumawu They have a lot of hatred in their mind. Corruption is not rich people, it is a system. Why are you blaming rich people for corruption? Amalawi, ndimafuna ndikufunseni amene walandira 22 million kwa George Jim ndikumatenga ma information abodza ndi munthu wolemera lero akuuzani kuti George Partridge is a good man mawa asintha kumakuuzani kuti yayi ndi mbava today this tomorrow that one zikutanthauza kuti munthu ameneyu akutenga information kwa george jim ndi nacheya ngosi ku reserve bank mwamuonako mavidiyo ake atatchula george jim master wake ndi ameneyo wapasa 22 million you cannot blame people chifukwa iwowo ali ma connection amphamvu kuposa iwe no iwenso ndi ma connection kwa ma connection ako nkogula chamba ukagula chamba chakuzunguza mutu then you are blaming people kuti ayi awawa ali ndi connection iwe pamene umagula chambacho that's also connection madrug umapeza bwanji how do you find the drugs ukamwa madrug ako mutu wako sugwira ntchito so amene akugulisa ma drug that is also connection so don't blame people because ali ndi ma connection a ndalama no iweyo unapanga bwanji connect ndi george jim ndikumakupasa ma information ndikukupasa 22 million that is connection pomaliza ndimafuna ndibwereze kudana ndi anthu olemera sikuthana ndi corruption katangale ndi system tapita ndi ku water board madzi sakutuluka koma mwezi uliwonse akubweretsa bill kuti amalawi alipire a president this is a serious matter sizoona kuti anthu azilipira mpweya every day every month ndi kotseka ndi water board close it that is corruption we are talking about osati ayi abushiri kodi abushiri akugwira ntchito ku water board abushiri amagwira ntchito ku escom
ndinabwera kuno kuti ndidzaone pokukhala zidandawo zambiri kuda kwakulu kuyimira mlandu chimunthu chakupha is that not corruption munthu anapha nzake iweyo kufuna atuluke and you lied in the court kunama kuti ayi munthu ameneyi this and that and the judge find you with a fault kuti iweyo you lied under oath mlandu wake ni 7 years in jail mavuto sewo sukuona yayi sukuchosa chitsotso chili mdiso lako and you are trying kumachosa chitsotso chili mdiso la nzako that is stupidity so tikunena kuti kudana ndi anthu olemera sikuthana ndi corruption katangale ndi system akuluakulu history is the best teacher